Ọpụpụ isi okwu nke mbụ site n'amaokwu nke mbụ. Ma ndị a bụ aha ụmụ ndị ikom Izrel ndị batara na Ijipt. Ha soro Jekọb bata, nwoke ọbụla na ụlọ ya, Ruben na Simeon na Livai na Juda, Isaka na Zebulon na Benjamin, Dan na Naftali, na Gad na Asha. Mmadụ niile ndị si na ukwu Jekọb pụta dịkwa ọgụ mmadụ atọ na iri, ma Josef ọ nọrịị na Ijipt. Josef wee nwụa, ya na ụmụnne ya niile na ọgbọ ahụ niile. Ma ụmụ Izrel mụrụ ọmụmụ rie nne baa ụba, wee nwee ume nke ukwuu, ala ahụ wee jupụta na ha. Ma eze ọhụụ biliri ịchị Ijipt, onye na-amaghị Josef. O wee sị ndị ya, Lee, ndị ụmụ Izrel dị ọtụtụ, nwekwa ume karị anyị. Ngwa, Ka anyị gosi onwe anyị na ndị maara ihe n'ebe ha nọ, ka ha wee ghara ịba ụba. O wee rue mgbe agha ga-ada n'ala anyị na ha ga-etinyekọta onwe ha n'arụ ndị na-akpọ anyị asị, ha wee buo agha megide anyị, si n'ala nke a rigopụa. Ha wee doo ndị isi nke ndị na-efe ofufe n'isi ha iwere ibu ha weda ha ala. Ha wee wuere Fero obodo abụa ịchịkọbata ihe, bụ Paịtọn na Ramses. Ma dịka ha na-eweda ha ala, otu a ka ha na-aba ụba, otu a ka ha na-agbasakwa, ike wee gwụsịa ha n'ihi ụmụ Izrel. ndị Ijipt wee were mkpagbu mee ụmụ Izrel ka ha fee ofufe. Ha wee were ofufe siri ike mee ka ndụ ha dị ilu. N'ụrọ na n'ime brik na n'ofufe niile ọbụla n'ọhịa, ofufe ha niile nke ha mere ka ha fee n'ime ha dị na mkpagbu. Eze Ijipt wee sị ndị inyom Hibru ndị na-ele ime, ndị aha otu onye n'ime ha bụ Shifra, aha nke onye nke abụọ bụkwa Pụa. Ọ sị, Mgbe unu na-ele ime ndị inyom Hibru, wee hụ ha n'elu oche ọmụmụ nwa, ọ bụrụ na nwa nwoke ka ọ bụ, unu ga-emekwa ka ọ nwụa, ma ọ bụrụ na nwa nwaanyị ka ọ bụ, ọ ga-adịkwa ndụ. Ma ndị inyom nke na-ele ime na-atụ egwu Chineke, ha emeghịkwa dịka eze Ijipt gwara ha, ma ha debere ụmụ ndị ikom ndụ. Eze Ijipt wee kpọọ ndị inyom ahụ na-ele ime, ọ sị ha, Gịnị mere unu ji mee ihe a, wee debe ụmụ ndị ikom ndụ? Ndị inyom na-ele ime wee sị Fero, N'ihi na ndị inyom Hibru adịghị ka ndị inyom Ijipt, n'ihi na ndị nwere ndụ ka ha bụ, ha na-amụkwa nwa tutu ndị inyom nke na-ele ime abịakute ha. Chineke wee mee ndị inyom na-ele ime mma, ndị Izrel wee baa ụba nwekwa ume nke ukwuu. O rue n'ihi na ndị inyom nke na-ele ime na-atụ egwu Chineke na o mere ezinụlọ nye ha. Fero wee nye ndị ya niile iwu, sị, Nwa nwoke ọ bụla a mụrụ na osimiri Naịl ka unu ga-etufu ya, ma unu ga-edebe nwa nwaanyị ọ bụla ndụ.